22 February 2026 ndilo tsiku la lero kuchokera ku Times Television TTV tafikanso ndi programu ina ya The Hot Current programu imene timabwera pano ndi cholinga chokuti tikambirane nkhani zikuluzikulu zimene zikuchitika mdziko muno ndipo tikamakambirana nkhani zimene zizi ayi ndithu chilungamo chimayenda ngati madzi osapsatira yayi kunena kuuzana zoona zokhazokha komanso osapepesa kwa anthu amene sakufunira kupepesedwawo nde timabwera pano kukhala ngati matama choncho koma ayi ndithu kunena motsindika langa dzina ndine nkhwenda vivi ndevu zamwayi Wonder Msiska sindili ndekha ndili nawo ndithu angoni wawo angoni wawo Amenewa ndi alembi a Mbayana Chunga. Takulandirani ndithu a Bayana. Zikomo kwambiri yeah, nde tinene kuti tikunka tacheperachepera anthufe Tida- timafuna tikhale pa anthu atatu koma khazikhazi ambuye bishopu akumana ndi uh, kafiva pang'ono nde anena kuti yayi akuluakulu sindikwanitsa yayi mm. amabwera amene wawa koma ka fever kapweteka nde amenewo tikuwafunira zabwino zonse mm -hmm. mwanso abanda abanda kuyamba mawa mm -hmm. anapuma kaye pang'ono uh, kuchita service nawonso kathupika nde ayamba ntchito mawa nde yalero atsogoleri nja anthu awiri basitu eha tione kuti tipanga nayo bwanji bwanji timve uthenga wochokera kwa ma proud sponsors athu a Ceris Enterprise

uthenga wochokera kwa Ceris Enterprise a proud sponsors athu amenewa amene amagulitsa katundu wa stationery komanso electronics ndipo uh, mutha kuwapeza ku zomba komanso ku lilongwe uh, ngoni wawo nkhani zathu ndi zitatu madzulo ano yoyamba ndi nkhani ya penshoni. Penshoni iyi ndi ndalama imene munthu ukamagwira ntchito amakudula. Akakudula, akakudula, akakudula, amati amakudulako pang'ono kumene kumugwirako ntchitoko amayikakonso ina. Nde ukamaliza kugwira ntchito zija, imeneyo ndi imene umagwirizana kuti muyitenga bwanji ndalama imeneyoyo kuti ikakuthandize. Nde imene tikukamba pano n'nja boma imeneyi. Ija imakhala a ku Public Service Pension Trust Fund chidzina amati PSPTF kumene koko ndiye kuti amene amanzathu ogwira ntchito m'bomamo mapenshoni awo amakhala kumene kuku ku fund imeneyi ndiye kumeneko kuli zochitika zina zokhuza pension fund imeneyi ndiye timafuna tiunike kuti kodi anthu azikhala ndi nkhawa kuti ndalama imene ndakhala ndikuyidikirira zaka sate kaya kwanu kumapanga pension mukafika zaka zingati ikhoza kukhala pa chiopsezo ma zi- zi- ziganizo zimene amapanga amene amayendetsa fund amene wawa Kodi atha kuika ndalama imeneyi pa chiopsezo kapena china chili chonse chili bwino bwino? Yoyamba ndi imeneyoyo. Yachiwiri ndi nkhani yokhuza chipani cha Kongolesi. Kodi chigonjereni chisankho cha pa September 16 chaka chatha, tsogolo la chipani chimenechi ndi lotani? Ndiye tikufuna tiunguze nkhani zimozimozi kuphazikizapo yanyuwaniyi pamene kusankhidwa mamembala ena anyuwani, zolankhula zili mbwee. Kodi kumeneko chikuchitika nchani? Tikufuna tiunike chipani cha Congress post the election ya pa September 16, 2025. Nkhani yathu yotsiriza ndiyokuti president wa dziko lino Professor APM adapereka executive order, tipezera chichewa chake, executive order yonena kuti anthu amene agwira ntchito mu zipatala za boma amenewawo asamakhale ndi zipatala zawo, asamakhalenso ndi nyumba zogulitsa mankhwala, ma pharmacies nde nkhani imeneyo yautsa mapiri pa chigwa chifukwa anthu amene agwira ntchito zimenezizi akuti aah mwakondera zikukhala bwanji zikutere nde tikufuna timvesese kodi timvesesane bwanji kodi cholingacho ndi chotani tingapange bwanji kuti tiyendere limodzi a ngoniwawo nkhani zathu ndi zimenezo now tinene apa kuti pamene tikukambirana nkhani iyi nkuti a banki yayikulu mdziko muno reserve atulutsa chikalata chawo chimene Tiyambire kuchiunika nkhani chimenecho. Tikachiunika chimenecho, tiuzane mbuyomo kuti kodi tinafika bwanji pamenepopo. Tiyambe mwina ndi inuyo kuti kodi a banki yayikulu kumene kuli a munthu wanyuwani brand new Reserve Bank Governor kumene koko a George Partridge akuti chani? A George Partridge anatulutsa kalata Chabwino. ah, pa 20 February 2026 Yes. cham'madzulo choncho Eh. pamene kalatayi kungoyiwerenga ndithu mwansangansanga analembera kwa wapampando wa bungwe lija mmanena lija la public service pension trust fund ndipo kalata yawo inali yowawuza za nkhani yakugula ah, ban- eh, eh, hotelo yotchedwa Amaryllis mumzinda wa Blantyre Yes. kugwiritsa ntchito ndalama za thumba limeneli ah, la public service pension, pension ah, fund Chabwino. ndiye iwowo mkalata lawo akuti reference is made

that the direction was either varied or removed so pamenepo ndithu akufotokoza kuwakumbusa Yes, kumene kuti achokera.
ehe kuti Afika mukumbukira- bwanji pano, ehe, esa. mukumbukira kuti pa 14 november eh, tidakupasani ndithu ah, maganizo Guidance, yes. guidance Yes. kuti chinthuchi musapitirize musapange izizi ayi mpaka na ifeyo titaku- titawunikiranso ndi kupasani satani satakapena kuti uh, upangiri wina wa how you can move forward Yeah. akuti in addition to the above

kunena kuti mu, mufotokoze, mutifotokozere kuti kodi pali njira zotani zimene mwakonza zomveka bwino zimene zitateteze Mm, nkhawa zinalipozo nkhawa zimene zinalipozo Yes. Mukagu- mukagula hotelo imeneyi Chabwino. kugwiritsa ntchito Ndalama ndalama za za malawi mapensioners. za mapensioners Yeah. ndiye akuti we have noted with concern that after our direction of 14 november 2025 the board proceeded with the transaction before the direction was varied or removed wapeza kuti a board anapitiriza yes funa kukagulabe basi Ndiye akuti further we note that the board proceeded to close the transaction prior to making the comprehensive submission s- requested in our letter of 23 December 2025 additionally so apapa ndionena kuti anamalizatu deal. yes dilu inatheka deal inatheka Yes. ndithu Nah. Additionally, note as captured in section 7 of your report that the board proceeded with the transaction well knowing that the fund will be in breach of the prudential limits as stipulated in the Financial Services or Investment Management of Life Insurers and Pensions Funds Directive 2025 Yes. akuti pamene tumapanga zimenezo inuyo mumakhala kuti mukudziwa kuti mukudutsa mulingo

Inuyo Eh. popanga zimenezi Eh, munyozera munanyozera zimene ndalangiza ine ehe Mm. upangili umene ifeyo tidakupatsani mm. ofesi yanga idakupatsani in addition the board did this fully aware that the transaction will result in a breach of financial services law inuyo mumadziwa zonena kuti izizi ziphwanyanso Mm, malamulo malamulo. Yes, yeah, a a za ndalama. pankhani za ndalama ehe akuti pursuant to sections 39 and 75 of the financial services act The board must submit to my office, within seven days of this letter, reasons why I should not impose administrative penalties on the trustees. Yes. Tifotokozere pamenepo. Ndiye kuti sikuti akunena kuti ya simudalakwe a a anena kuti munalakwisa. Eh, ndiye ndiuzeni chifukwa chokuti inu Ehe. ndisakulipiritseni chindapusa Mu masiku asanu ndi awiri mukhale Lembani. mutafotokoza zifukwa zonena kuti ineyo mu ofesi yanga popatsidwa ndi mphamvu ya malamulo a kayendetsedwe ka nkhani za chuma ndi zi- nkhani ngati zimenezi kuti ndisakupatseni chibalo Mm, osati ngati fund yayi Ah, ah. koma inu ngati ma trustees pamenepo ndiye pali nkhani tiwafotokozere aMalawi kuti gavanala kapena registrar of financial Registrar of institutions Financial Institutions Yes. is also the governor, Ah, yes. yes akamakhala kuti akunena kuti inuyo a board munalakwisa ndiye ndikupezani wolakwa ndiye administrative fine tingoyerekeza nonse mupereka ma 20 million ndiyo timakhala kunena kuti ndi payekha payekha munthuyo amene ali m'board osati kuti pension fund ayi ayi ndithu ndiye akuti meanwhile We also demand the sale agreement to be rescinded.
Yes. akuti pamene mukulemba malipoti anuwo Mhm. tikunenanso kunena kuti Iyi. hotelo imene mwagulayo Tiyedzeke kaye.
mubweza ndi- ndikubweza konko Mm. kunena kuti ya zimene mwapangazo Siti- sina- zibwezedwe Sinagulidwe. iyi. Ah, ah.
Chabwino. Ndiye nkhani ili pamenepo.
Chabwino. Now, tinene pano kuti tikuyikambirana nkhani imeneyi chifukwa chokuti ndalama zimene akugwiritsa ntchito ma board members wa Yes. mu deal imeneyi ndi ma pension a Malawi amene amagwira ntchito m'boma. Yes, aziphunzitsi. Anthu akuchipatala. Madokotala, Madokotala. apolisi, Yes, kani apolisi. ndani, ma civil Onsewo. servants, eti? Onse. amene ndalama zawo amayika kumene koko ndi pamene kuli interest yathu kumene Yes. koko chifukwa chokuti anthu a board imeneyi wayana imasankhidwa ndi cholinga chokuti iziyendetsa bwino and we know kuti ndalamayo safuna kuti izingokhala ayi amafuna akaichite invest ncholinga chokuti Ipindule. ipindule kuti ukamadzailandira usadzailandire yomweyo anakudulayo Yes. kwa imakhala kuti zaka zambiri zapita ndoti ukailandira momwe anakudulira muja imakhala kuti yaluza value so to see kuti ndalama ya pension akuipanga invest ndi mmene zimayenera kukhalira. Koma ziganizo zimenezozo zimayenera kuti zipangidwe atawunikiridwa zonse. Now, chimene ndikufuna ndifunse Wayana kwa iweyo ndi chokuti tinafika bwanji pokuti awa akulemba kalata kachikenanso kwa anthu okuti adawuzidwa nkhani yomweyi. For mukayiwerenga kalatayo akuwawuza kuti tidakuwuzani mu November nkhani ngati yomweyi. Yeah. Kodi ku board kumene kuku kwa pension Yeah. uh, se, uh, uh, pu- public service pension trust fund amachita bwanji kukhala ngati kusamva awa ndi aregulator siungapange transaction ya ndalama zambiri ngati imeneyi mu industry ngati imeneyi without guidance yawo ngati guidance yawo imanena kuti taimani kaye anapitirira bwanji iwowo mpaka na kumafika kuti kumagulitsana mpaka na nkhani mpakana kupezeka kuti yafika kugulu kenaka akulembanso kalata iyi tikumva kuti nkhani idakafika mpakana ku anti-corruption bureau Yeah. and kuti ikafike ku anti-corruption bureau chifukwa chokuti anzathu a malawi law society adanena kuti ah tayimani kaye nde analembera office ya attorney general Yes. kuwauza kuti kodi deal iyiyi tayisiri ilibe corruption ikuoneka chanjani nde a- a- a- a attorney general ada- adafunsa a acb kuti a Taimitsani kaye amati chani? Amati stop order. Yes. Tafufuzani nkhaniyi ikuyenda bwanji nde tikuuzidwa kuti acb adalembera ofesi ya AG kuwauza kuti "Ah, a- a- akamuna amenewa sitikuona kuti pali umboni wokwanira kuti akufuna kupanga zakatangale komano panopa kuwafunsanso acb akuti kunena choncho sizikutanthauza kuti timanena kuti go ahead and sell timangonena kuti anthu oti sitikuziona zakatangale at that particular stage what is happening here waya no komatu nkhani tikukamba apa ndi za ndalama acb amaona mbali yawo yokhuzana ndi zakatangale so tiyambe tise- ti- tisiyanitse zinthu mzigawo ziwiri chigawo choyamba ndi the financial prudence imene tinene kuti nzeru kapena ukadaulo pa kagwiritsidwe ntchito ka ndalama maka pamene mukufuna kupanga ma investment kugwiritsa ntchito ndalama zimene za pension fund mbali imeneyoyo amayenera kuti amvere awawa a reserve bank chifukwa awawa ndi ma technocrats ndi ngati kuti ndi ma experts They regulate ma pensions. exactly eh iwowa amayenera kuti amvere ukadaulo umenewo a mbali a mbali inayi a anti corruption bureau mbali yawo inali yongowunikira ah, mphekesera zimene zimamveka kapena kuti nkhawa zimene anthu ena kuphatikizaponso bungwe la Malawi Law Society lidakambapo kunena kuti ah, koma pena pake kukhala ngati zikukaikitsa mmene zikuyendera and mmadziwa nkhani ya katangale imavuta nthawi zina umboni ndinene ichi kumalawi kuti nthawi zina anthu wamatha kunena kuti "Eh, wakuti is corrupt wakuti is corrupt koma kuti uchite provide evidence umapezeka kuti ndiovuta nde Umapezeka kuti a anti corruption bureau aja they cannot work on speculation amachita work based on evidence and iwo ngati kuti ana, anapezeka kuti evidence alibe amayenera kungonena zonena kuti a attorney general tafufuza ife sitinapezepo zakatangale yeah? now you should know kunena kuti kulephera acb kupezapo umboni kuti zinthuzo panali zachinyengo does not mean kuti chinyengo sichinachitike ndi ngati akulephera kuchipeza ndi- No, no, no, no. ndi- Ah, ah.
ndisatha kufufuza atu chinyengo zimatha kutheka zimene zikuthana zimatha kutheka kunena kuti mwina umboni sunapezeke kapena iwo amene amene iwo ndi amene amene azipeza umboni wono kuti chief how can you send anthu akaswiri wogwira zakatangale Ehe. nkukapeza kuti palibe koma ife tizinena kuti koma zikhoza kukhalabe kuti ilipobe No, no, no, no. Zi- zimenezo zimachitika ndithu wanda ndesatha kugwira wakatangale Pa- koma

Yeah, So, yeah, yeah, so yeah, kuti yeah. anti corruption bureau afika ife timadalira Aha. kuti pakakhala kuti pali fungo la katangale La katangale. Yes. iwo akapita amakagwira koma ndikunena kuti nawonso ndi anthu nawonso ali ndi zofooka zawo and I'm- by that i'm not saying kunena kuti they are failure no Right. koma amakhala ndi ma limitations zosiyanasiyana taonapo ifeyo nkhani zoonera kuti a police kumati aa koma nkhani injo- injo- injovuta koma even at anti corruption bureau amatha kukhala ndi ma limitations ena ena amene sangathe kunena kugulu so In this case ananena kwa attorney general kuti ifeyo mbali yathu tikuona kuti palibe zachinyengo koma what I'm saying is anti corruption bureau akanena zimene zija it does not mean ifeyo as a country kuti basi tizingogona nkunena kuti acb anena kuti zonse zili bwino. For example acb samakafufuza kwenikweni zokhuzana ndi nkhani ya ndalama chabwino pamenepo potifika waya Ehe, chifukwa chokuti ehe. what i wanted to ask you uli Yes. pompo ndipokuti ukaum- ukamaimva nkhani imene iyi kwambiri tikungoona ma processes yes kuti kodi ndondomeko imayenda bwanji Ehe, ehe. a ujeni a reserve bank ngati regulator wa Yes. financial institutions chanchani a registrar amayenera kuti ayikepo nkhani because pension-yo a reserve bank amayendetsa ndiwowo Yes. ndi amapanga delegate anthu ena kuti azipanga but i think ili mu jurisdiction yawo Yeah, ili under jurisdiction yawo. then acb imafufuza ndondomekoyo koma mutha kuona kuti in 2024 atapanga kauniuni kuti kodi uh, hotela imeneyi tikhoza kuigula pa ndalama zingati amanena kuti akhoza kuigula pa 47 billion 2024 remember awa akunena kuti adalemba kalata mu november yomatsutsana ndi 47 billion december mtengo uja wafikano pa 128

kuli board ya trust ndimene akunena kuti you disobeyed tinakuuzani upangiri inu simunapange zimene tinakuuzani now for me even atakhala acb amene atachite find out kunena kuti why did they disobey advice from the from the financial regulator kapena kuti from upangiri wochokera kwa regulator amene ali uh, reserve bank governor atapereka that advice ndi chifukwa chani awawa anachita disobey because that is also a cause for for questioning kunena kuti timakosana board we want an audience with you mm -hmm. tafotokozani inuyo why did you disobey upangiri umenewo ndanena mutakana upangiri umenewo mwa- mwanena zifukwa zanu ndi chifukwa chani you didn't write back

sangayambe deal imeneyi kuyamba mpaka They are not supposed to nchifukwa chake apeza kulakwa exactly nchifukwa chake akuwapanga awauza kuti 7 days so ena board ina imatha kukhala yokula mtima kuona ngati kuti yeah ifeyo because we are an advisory body yeah. we are a high student mm -hmm. so we can go ahead like kungofunsa mwa mwachani? Mongokwaniritsa lamulo, mukudziwa kale chiganizo mwapanga kale. Pamenepo mpamene pali nkhawa yathu kunena kuti inuyo amene muli m'ma board you have no power above the powers that you have been given. Mphamvu zanu ndi zokhazo zimene mwapatsidwa ndipo ngati inuyo muyenera kupanga report kwa a Reserve Bank Governor and iwowo akuuzani kuti ichichi musapange, Inu muzitenga kuti mphamvu zimenezo after all ndalama sizanu ndalamazi nza aziphunzitsi ndalamazi nza apolisi ndalama za anthu inuyo mwangopatsidwa udindo okuti muyang'anire for that short period of time imene muli board member ndiye inu mukula mtima bwanji Wh- why can you do something against the advice of the registrar pamenepo ine am very keen kuti tidzaone kuti explanation yawo ikhala yotani number one number two

Pamakhala tsiku limene ayenera kupanga explain ma decisions awo, ziganizo zimene amapanga ali mu office ndi ziganizo zimene they should be able to stand face the camera, face the Malawian people, eni ake ama pension wo ndikuwauza kuti tinapanga izi chifukwa cha zakuti zakuti. You can't just wake up and make decisions like that, you can't, you can't. Wayana, ukamaiona deal imeneyi. ndi kuyesesa kuti tikhale mbali ya kaya ndi bodiyo koma kuiona bwanji ndi imeneyo bodiyo ndionena kuti nanga si makhoti akuno timanena kuti yayi ah, until proven guilty koma na posatira ndondomeko yakayendesedwe ka ndalama zimenezi potengera law kapena kuti upangiri umene a reserve bank governor anakupasani inuyo ndiolakwa Yeah. sizochita so zozungulira ah, zozungulira. sizochita so Inuyo ndiolakwa ngati board koma mukupasidwa mwayi kuti mufotokoze zifukwa within that 7 day period zifukwa zimene mudapangira zimenezo. Now nkhani imeneyiyi wayankha eti itha panopa tikukamba za fund imeneyi ya pension fund imeneyi komano ine I can tell you kuti ma procurement a boma Yes. ambiri because this was a procurement process It is. They were trying to procure a Uh-huh, hotel uh-huh. so anthu number one eni ake amapenshoniwa akhale ndi kukhulupirira kotani kuti they are safe komanso tingaphunzire chani pa izizi kwinanso kumene kumachitika zinthu ngati zimenezizi kuti anthu amene anangosankhidwa kuti aziyang'anira m'malo mwa amalawi akupanga ziganizo zosakomera eni ake a chinthucho komano they get away with it ndipo ineyo ndinene kuti pena pake umachitanso kumanena kuti koma ine ndalama zanga zinakhala kuti zili kumeneko sindakadikiranso board ndakavuta kwambiri koma nthawi zina amalawi nthawi zinanso tinene apa kuti timagona ndife anthu amatha kumatipangiranso ziganizo zimene zisali zoyenera because for me ndimaona ngati kuti anazayankhula a malawi congress of trade unions Yes. but just a little late Yes. if you ask me Yes. amene chamenenso okhala kuti akhale Akhale vocal pasogolo kwambiri, yes. vocal Yes. kunena kuti kuli ndalama zathu mukuti Yes. chani chikuchitika Yes. ndi chani Yes. we're demanding Assure us, explanations yes. and answers Yes. so nthawi zina amalawi timaphwekesa Nchifukwa chake zinthu zimatha kumadodedwa pamaso pathu ife tili pompo kumaonerera. So let's wake up, let's wake up and react within reasonable boundaries, within reasonable boundaries of the law pa zinthu zimene ife tikuona ngati kuti nzokaikisa. Komanso ma board members adziwe zonena kuti maka awa a regulator awa anena kuti iyayi tikupasani 7 days kuti ah, munene zifukwa zoti tisakupatseni penalty. Ine ndimaona ngati kuti ngati mwawapeza kuti ndiolakwa bwanji awawa akhale sample anthu ngati pa- pa- anthu titengerepo phunziro phunziro kuti mmabodimu tidziwe zonena kuti ziganizo zimene zi- zakhale zoti zopoyira zosokonekera yes Eh, zonse Yes. akhala bwino. yes you pay as an individual for them yeah mmadziwa zonena kuti nakumanapo ndi anthu ena ah, ku america amene anachita kunena kunena kuti ah, timafuna takhala mbodi iyi koma ii nkhani ya ma liabilities so we can't so zoti ukapanga Anthu chiganizo amathawa. chosokonekera exactly you iweyo are held opanga liable chiganizowe you are held liable ndi kuno timachita kukanganiranatu kukhala m'mabodi kunjaku anthu achuma amathawa Ah. kuwauza afuna mukhale m'bodi ali ii ayi Yeah, yeah. ndipo anthu amachita kuona kuti kuli bodi kuli ndani kuli a Wanda Msisi atiye Yeah. nawo akudziwa za a Wanda Msisi akukatenga za mthumba mwanu koma kuno timachita kukanganirana mabodi kukhala mabodi for whatever reasons kaya ndi ma benefits or whatever so all we are saying is this should be this should be a clear warning kwa wina aliyense amene wapasidwa udindo wokhala m'bodi ina ina iliyonse komanso amene akutengapo gawo pa nkhani yakagwiritsidwe ntchito ka ndalama ya misonkho ya malawi ngakhalenso mis- mapenshoni awo you cannot play with people's money you've got to be very very careful and pamene you are not sure ask ask for wisdom izi izi ndi- olo munthu awanda anthu nawo amapanga mwina izi poti si ndalama zawo inuyo ndalama zanu mmene mumayivutikirira inuyo muja. before you bought another car how many consultations did you do bwana Ma- ndimakumvanitu Ya, apa, eh, ndikuona kaye mwakuti mwakuti eh, mwakuti mwakuti i'm sure munapanga munapanga due diligence yoopsa galimoto ija munaigula munakafunsa makanike mainjiniya

primary school Yeah. uyo uyo sitate chakuti yes abwana kulandira chonyenyeka-chonyenyeka akazakhala amadalira kuti nkazapuma azandipasa kalampusamu kena kake Yes. ndikuti mwina ndimangako kanyumba Yes. nde azimva kuti eh, kali pa chiopsezo ka ndalama kaja ah, bwana just because wina wake mwina because okay pardon me wayana Yes. but ukamaona mtengo umene wakwerera apapa mu umazakhala ndi mentality kuti yayi panali inayake kuthamangisa kumene kumachitika apapawo mm. si lakuti the deal ikadusa wina amafuna atenge kuseli kwena kama yina kuti amakamwe and imagine ya mu anthu akutokana za zimenezi chifuka cha mmene zinthu zayendera yes chifukwa cha mmene zinthu zayendera amakhala amanena kuti siza- ma- ngati ma- malonda amphaka eti Yes. mmene amachitira Yes. pamakhala malonda ena kuti munthu umatha it raises eyebrows Yes. kuti kuti ah,

Ndimaona ngati tiyamikirenso kwambiri the boldness Yes. imene yaoneka Yes. kuchokera kwa awa a governor registrar of, yes, Ehe, uh, financial ku office institutions. kwawo Yes. chifukwa iwowa kulemba ulemba kalata imene yatuluka ija Yes. ah, achimwene is kubweretsa pa mbalambanda nkhani ija mwa finality moimaliza Eh, kuti tinakuuzani inu, kuti tinakuuzani simukumva inuyo. ndipo ineyo munalakwisa Mwakula mtima, yes. ndipo mwaphwanya malamulo Eh, nde zitetezeni ndisanakumenyeni mkonya. exactly Mkonya For inuyo ikubwera. mufunika mapenalty Yes. mufunika ndithu chindapusa yes ehe ndeno panali anthu ena ano kukokeranamo anthu ena kodi uyu wapanga bwanji uyu wapanga bwanji that's why ndimanena kuti ma dysfunctional systems athu amene amayendera uh -huh. they sometimes expose like office of the attorney general yes anthu anayamba kuyi kuyi attorney kodi attorney general what was his role mesa yeye ama, amafunsa kuti kodi apa zili bwanji apa zili bwanji yes. so he acted based on what he got from um, acb yes he can, did. can you in fact in fact office ya attorney general ntchito yake kwenikweni imakhala ngati Advice. ah, yoperekera ah, upangiri mmene mwaneneramu advice ku boma pa nkhani zokhudzana ndi malamulo iwo aja ndi ngati loya wa boma boma. wamkulu ndiye Boma. amakhala attorney general so in this case enawo amafunsa fu- amafunika clearance kapena legal opinion kuchokera kwa attorney general kodi zikupangazi ndizotsatira malamulo ndiye awa amapereka kuti ya tikaziona potsatira malamulo its okay you can proceed malamulo akuthanda- aku- afotokoza kuti zinthu zili bwino ndiye pamene pamazakhala controversial mponena kuti nthawi zina nkhani za malamulozo nkhani za malamulozo zimathokhalanso ndi ma interpretation osiyana apart from that apart from that anthu ali ndi uh, amakhala ndi kukayikira kunena kuti ngakhalenso attorney general-yo amakhalanso munthu ndi munthu eh? nayenso amakhala vulnerable amakhala prone kuti anthu atha kumugwiritsa ntchito kuti achite interpret malamulowo polingalira mbali ya zimene akufuna anthu enawo Koma let's say- mantha amene anthu amakhala nawo Let me ndi give you an amene- example. yes Let's say kuti Reserve Bank of Malawi yapereka opinion contrary to the sale. Uh, ACB yanena kuti mm -mm, we have uje. Can he overrule ma offices amenewo and say proceed?
Wow. Ku- Kweneyo ndikuona ngati kuti atha kusiyana in terms of interpretation of the law koma awawa ngati ndinanena kale Yes. in terms of regulation Yes. akuchita fall under ndani akuchita fall under the governor That's why they're not awawa falling under The Attorney General, nchifukwa chake akulemba mawu awo. akuchita kuwauziratu panopa kuti this Exactly. sale has been rescinded Eh, mu Ne party- kuti yabwezedwa exactly. imeneyi Exactly. So awowo akungopereka opinion koma sikuti ali ndi the actual powers the finality ikubwera ndi awawa apatrijiwo so pamene ine ndikuona kuti pali koma mwina tiperekenso ma- u- u- upangiri ku ofesi ya attorney general Right. kunena kuti uh, and it's not only this time around ngakhale kumbuyo Anthu amakhala akukamba zinthu zambiri zokhudza ndi office imeneyi ya Attorney General. Kwathu nkupempha kunena kuti if you are sitting in that position make sure kuti zochita zanu zizikhala always above reproach. That's what we can advise kuti nthawi zonse chonde musamapereke mwayi kuti anthu azikhala ndi mafunso kapena nkhawa about your office chifukwa monga ena ananenera ngati office ya Attorney General Itakhala kunena kuti yawola yavunda ndipovuta kwambiri kuti muthane ndi nkhani za katangale, muthane ndi nkhani za ziphuphu ndi zina zoterozo m'boma. So it's a very central office. So kupempha kwathu nkunena kuti please uh, Attorney General yesesani kunena kuti at all times zinthu zanu zizikhala zokuti mukupanga mwadongosolo motsatira malamulo ndipo mukuzisiya pa mbalambanda osabisaso ayi. Mwina upangiri wathu ukhale umenewo.
Mukuonera Hot Current lero lamulungu pa 22 February 2026 timalowa muno nkuti game ya Arsenal ndi Spurs ikuyamba kaya pano ili bwanji ah, mmene timalowanso nkuti Liverpool itangochinya chigoli mpira ukutha kwa inu amene mumakonda mpira chifukwa anthu amanena kuti timawazunza amapita kumapita kukaonera mipira kubwerera kuzaonera Hot Current ndi tiziyesesabe kumapasanibe tima update ngati mwasankha kukhala ndife throughout timve uthenga ochokera

takulandiraninsoni pamene tikupitirira ndi programu yathu ya the hot current pano pa times television ttv live komanso tili live pa facebook page pathu times 360 malawi youtube times 360 malawi mbali zakuno muli ndine nkhwendavire mkhwenda mnono komanso mbali yawo kuti tili ndi a mngoni wawo a mngoni wawo chiponyereni chisankho cha pa 16 septembala 2024 ndiye kuti pano miyezi 4 yes akongolesi ali ku opposition yes ena sankafuna mpang'ono pomwe ena ankaseka ena ankaona ngati sizingatheke koma ayi ndithu zidachitika ali ku opposition na kumene kuku kukuoneka kuti za utsogoleri zayambako as expected Yes. chipani chikakhala kuti chinali mboma chikapita ku opposition pamene umaonano kuti oh, oh kuti anthu amakhala ngati amagwirizana chifukwa panali keke nde keke ija yachoka anthu amayamba kulumana Wo, wo, wo, wo, wo. so ukuku kukuoneka kuti anthu akukangana kangana za usogoleri kuli manong'onong'o ndithu zokhudzana ndi za usogoleri mukudabwa ayi ine sindikudabwa sindikudabwa konse ayi chifukwa mmene mwaneneramu chimene chimakhala ngati chisimu. I- Mukukumbukira dpp itachoka mboma Yes. ya 2020 imene ija eh? Yes. Ah, kumapita ku 2021 iko koma nthawi imene ija tinaona iyi ndipo dpp they went through a lot Yes. um, adayamba bwinobwino Yes. ali kupanga functional review Yes. kupanga bwinobwino kenaka Kudzayamba manong'onong'o onena kuti a Peter Mutharika akudzitaya, akupanga retire, kenaka mayina osiyanasiyana anayamba kumveka. Kumeneko anali ndi ma issues awo and mukudziwa how long it took pokafikira mpaka ena anachotsedwa mchipani. So zidachitika. Aaa even a mcp 2014 atachoka boma a atacho atalu ataluza chisankho cha 2014 you saw even mcp kunapezeka kuti kunali ma cracks, Gwede, gwede, gwede. kunali gwedegwede anthu ena mpaka na they left out they they were left out from the party now tikakamba nkhani ya panopo za chipani cha malawi congress sizodabwisa kwenikweni yayi Right. chifukwa anthu mukachoka kuchisankho kuti mwaluza ena amazimva kuti taluza chifukwa cha Cha awo. uyu. ife tinakakhala ife ife tinakapambana Yeah. Ndiye pamakhala ndithu, komanso mmene mwanenera muja, pamakhala kuti sikuti anthuwo ena amagwirizana, koma amaoneka ngati kuti akugwirizana chifukwa choti anali m'boma. It was a relationship of convenience. Chinali chabe chibwenzi chonena kuti chimangoyenera kukhalapo nanga sikuti tonse kuti tidye limodzi tiyendetse chinthuchi. Koma tsopano chinthu chija chachoka, ndiye chenichenicho chimaoneka tsopano. So I'm not surprised at all. Koma tichenjeze kunena kuti if you are not careful as a party, kusamvana kumeneko ayi kumatha kugwedeza ngakhale kugubula chipani. Ndiyeno pali gulu lina limene likuti iyayi a Chakwera apitilirebe, pali gulu lina likuti iyayi tiyeni tipite ku convention tikasankhe atsogoleri ena komanso inuyo mukuiona bwanji nkhani imeneyi? Nkhani yokuti a Chakwera apitilire kukhala mtsogoleri kapena ayi ndi nkhani yoti ili ndi mbali ziwiri chifukwa at the end of the day ndi tili mu nyengo ya democracy anthu amayenera kuti asankhe yeah anthu amayenera kuti asankhe komanso ndikaonesesa pa malamulo awo zikuoneka ngati kuti malamulo awo samalola kwenikweni a Chakwera kuti automatically unless amayenera kuti apa asinthe Yeah. they, they must amend you know malamulo awo pena ndi pena so Chifukwa choti- chifukwa choti adaluza ukakhala kuti ukuwina Yes. ndiye umangokhala ehe koma chifukwa choti analuza umayenera kuti useve ma term awiri exactly Yeah.
so amayenera kuti mpakana akasinthe ndithu malamulo pena kuti iwo azavere- aza- azalolerezedwe kuti ayimirire so kumbali yonena kuti iwowo ayime ngati anthu mchipanicho akuona kuti a Chakwera atha kuwawinisa ife we cannot force them inu mutakhala kuti ndi a Chakwera no ine nditakhala kuti ndikuchita advise or nditakhala kuti ndi a Chakwera ndinena kuti mbali yanga ndachita i honestly say i've done my part and go and sit and pave way in a, for a smooth transition koma kuti mwina osangochipanga dump lero ndi lero koma kuti athandizire kuti pakhale smooth transition of the party koma kwa ine oh, um, um, the questions i have is ngati anthu chifukwa anaitanisa msonkhano wina wachipani Yes, yes, yeah, ti- tikupita wa atsogoleri uko. oh tikupita kumene Yes, kweli because Acha- my next one inali imeneyo Ehe. kuti mpaka na pano Alipo anthu ena sakugwirizana ndi kusankhidwa kwa a Chithyola kuti akhale leader of opposition in parliament. Yeah. Now, po- popanga chimene chocho ada amene amaitanitsana caucus yawo ichi Yeah. kuti apite akakambirane kuti ati kupita ano kunyumba uje ndi kuyankha SONA zikhale bwanji kuoneka kuti anthu ena adakula mtima sadapite Yes. kuyankhana mwa mwano ndithu Yes. kukhazulana kumene Yes. koko ndi ma- ndi kukubweretsani pamene Yes. popo kuti Yes. mukamaona zimezizi mukamamva zimezizi what is the problem do you think kuti a Chakwera sakusankha anthu akumtima kwa anthu Why kuti kapena people just generally don't like a Chithyola? A Chithyola amalakwa chani? Kapena he's not the right person to be in that office? Yeah. How would you analyze this uh, Chunga? I, I think by panopo a Chakwera ayenera kudziwa zonena kuti a Chithyola is not, is not the most popular person in terms of leadership mu chipani cha malawi congress chifukwa sipanoto even atawasankha kukhala minister wa finance Zi- ngakhale dziko linalankhula tinene motere sikuti timadana nawo a Chithyola koma si munthu onena kuti alibe charisma And zimenezo ndi zinthu zachibadwe, sikuti ungamanene kuti yeah lerolo mukhale ngati wakuti, mukhale ngati wakuti, you you really can't force someone to be like that. So anthu ena amaona kuti komatu usogoleri umafunikabe kuti pena pake uzikhala ndi chikoka, uzikhala ndi ka charisma, uzitha kukhala inspire, uzipanga inspire ma followers. Anthu ena mchipani amene ndayankhula nawo a Malawi Congress amanena kuti ah, koma ife Chithyola does not come across as an inspirational

A president a chipani ali ndi mphamvu yosankha anthu kulowa mu nec kapena pali dongosolo lako ma constitution yawo ukayiwerenga zikuoneka kuti si- sizingangotero ikukhala ngati pamakhala dongosolo kuti mwina kapena ku convention kapena anthu nec ikumane ipange Yeah. na ukamamva zimene Yeah. izi zikukupasa chithunzithunzi chotani cha tsogolo la mcp ndi mwina kusasatira even their own ujeni constitution A Chakwera ali ndi anthu awo mwina amene amawakhulupilira komanso amene amawakonda kuti nkumaona kuti ah koma uyuyu ndikuona kuti atha kundithandiza. M'modzi mwa iwo ndi a Chithyola. Koma our advice kwa a Chakwera ndi ku chipani cha Malawi Congress nchonena kuti ndi onena kuti at the end of the day it's not who you like it's who the majority want. Nde democracy etu. Inuyo mutha kumanena kuti a Chithyola Tikufuna, mukuwafuna. tikufuna, yes. Eh mutha kuwafuna. ndipo palibe chokuletsani koma ngati anthu majority sakuwafuna mudzazonera kuti mtunda umenewo mukankha galimoto ku chitunda exactly Ivu toka.
simupita kusogolo so tipereke ndithu malangizo amenewo komanso tinene zoona kunena kuti at the end of the day chimene chitamangirire kapena kumasula china chilichonse ndi achakwera amene kuti kodi does he want to maintain power or kapena afuna kupanga relinquish power chifukwa ngati afuna kupanga hold on to power Is this a tactic? Chifukwa akusankha munthu mwina onena kuti sapanga pose much threat kapena kuti alibe ma ambitions a u presidency. So therefore sakhala ndi munthu amene atakhala kuti akwa akwa akuwaima kusogoloko kuwaikira masipanala ku his political ambitions of a comeback. Ithaso kukhala ndale. imene ikuchitika pamenepo ife programu ino timadziwika ndi kunena zoona Yes. osamunamiza munthu chifukwa we don't want anything from anyone so Yeah. we able to tell anyone zoona zenizeni pali kagulu kena ka anthu akhulupirira kuti mcp ibwereranso 2030 ndi achakwera mukhulupirira kuti zimene zino zotheka kuti achakwera anthu angadzaso amalawi kuwapasaso another 5 years kuwauza zoona achakwera tisabisire tiauze zoona kuti achakwera A Malawi can they trust him again in 2030 and him giving another 5 years? Kodi chisankho titapanga pa 16 September 2025 kutengera ndi mmene achitira a Mutharika mm -hmm. as of now yes. uno ni mwezi wachano wachifolo wachifolo kulowa wa 5 yes ayi ndizovuta kuwachosa a Mutharika panopo as we speak now koma that does not mean kuti bomali liyenda consistently like this kukafika 2030 chifukwa nthawi zina anthu amatha kuyamba bwino kwinako kusogoloko ndikulakwisa atakhala kunena kuti bomali this government is for dpp to lose okay Iwo- Nde- ndikugwira ndikukaa Ehe. momwe mcp imafoyira Ehe. anthu samatayaso nthawi so amachita kuona kuti a apm was the next option straight away Yes. without even thinking about dpp in this case do you think kuti even a apm ndi dpp atati alakwisa the solution would be achakwera ndi mcp in that order kuti achakwera can you come back do you think people would want achakwera to come back to, the, to, to his office
tanena kuti tikambe chilungamo zoona bwana anthu ambiri amene ndacheza nawo yes both outside and within mcp akuuzani kuti they have their serious doubts they have their serious doubts ndi achakwera eh koma zimene tikunenazo kuti kuti ifeyo panopo sikuti ndi maconsultants kuti tizikuuzirani china chilichonse cha mayeso inuyo ngati mukuona kunena kuti ayi ife titha kupita ku 2030 ndikukawina good luck koma ifeyo on the ground Fa, upangiri uwu tinkapereka tu, tinkapereka ifeyo upangiri umene tikunenawu ndi wonena kuti as it stands now, zonena kuti a Malawi nkumanena kuti a Chakwera atha kukhala solution, ya, to this country, kapena mcp a solution to this country, kutengera ndi 4 months mene yapangira dpp, ndi povuta, ndi povuta kwambiri ndipo tisakunamizeni, Because I want to- unless zinthu zitasintha. I want to flip it to you. Yes, When mcp ndi a Chakwera yes, imasokonekera all over the place

koma kukalanya kwake nde kukhale kwakukulu tu. Ah, ndi- chilungamo tu kukalanya kwake kukhale kwakukulu chifukwa chonena kuti mukati muone a apm kulephera kumene anka- zinthu zimene ankalephera achakwera amutharika angopanga ma decisions ena ake amene aonesa ngati a star madecision amene amavuta kupanga nthawi. yes so for example Kupezeka zonena kuti ku, ku, kupanga ma bold decisions onena kuti mwina anthu nthawi imeneyo amakhala akunena kuti apule, apule, apule, apule, ma decisions amene samatani. The next one ndi yomwe tifuna tione iyi. Oh, ndi imene mafuna kunena. Executive order iyi.
Eh, executive order. One of ma decisions that he has made. Yes. Now we'll discuss it okay. immediately after yeah. this one. Uh, yes. yeah. So muona kunena kuti he, he has been able to make very difficult decisions zimene anthu amanena kuti aa ah, ah, komatu achakwera izi ankatani ankalephera they are not talking about Malawi Congress Party they are talking about achakwera ankalephera so, APM versus exactly LMC. in terms of decision making yes. even anthu a mcp akuwuzani kunena kuti ah, koma nawo pa decision making nkhanga titu mkulukutamoyo akupanga ma decisions ena ake amene ifeyo kumene kumtundako zimativuta achakwera amakanika so for like for like in terms of decision making 4 months imeneyiyi zaoneka kunena kuti a, a, a mthalika is more decisive koma ndimanena kuti mtundawu ngwautali Ngutali. andalewa nthawi zina don't put on a pedestal Yeah. amayamba choncho nthawi zina Umazakhumudwa. amatha kutembenuka yo Yeah. kumati hey kodi ndi- ndimaombera m'manja why am i saying that dpp itatuluka 2020 do you remember mcp tingoti tonse alliance italowa anthu akamakamba za dpp anthu amati bwa ayaya musanduze zimenezo bola inatani inachoka boma ija ikamalakwitsa Ah, bola ka Chakwera DPP idatuka. amati bola dpp inatuluka Yes. Bo- ndiye nyimbo ija imakhala ngati nyimbo chonchotu mmayamba kuona kuti "Eh," kenaka eh, eh, eh. morale inafika pa size onena kuti i koma apa mwati dpp bwa inatuluka apa ndi sizikuyendana tokangotenga chabwino dpp isaliko ngati tikangotenga kwa adadi okhawo exactly so Apapa zitengera kuti atakalanya tu kwambiri koma as it is now its very difficult kuti anthu athe kunena kuti we need chifukwatu udindo wa mtsogoleri ndi decision making Zoona. kukhala ndi masomphenya a dziko kupanga ziganizo zimene zithandize Ziganizo olo zowawa kukafikira zovuta. ku vision iko chabwino nthawi yathu ikuthamanga ndipo nkhani tikufuna tikambirane iyi ndi nkhani yayikulu Ayana chifukwa chokuti uh, a president apm anapereka executive order yoyamba mu chaka cha 2026 Executive Order Number 1 of 2026, Mwachidule Executive Order imeneyi ikunena kuti anthu inu amene mukugwira ntchito muzipatala, kaya ndinu madotolo kaya ndi ma health workers, simungakhalenso ndi chipatala chanu cha private, simungakhalenso ndi nkhokwe yanu ya mankhwala, pharmacy. Chifukwa chimene amapangira zimenezizi Ine ndiyesa kuti kwakukulu ndi ija joint investigation imene tidapanga ma media houses Yes, kumene yes, tidaulula nyasi zimene zikuchitika ndithu kuti anthu akulipiritsidwa ma services okuti sakuyenera kulipira ambulance kwambiri manesi akufuna ndalama kuchokera kwa mapatients ndipo mmene muja akuchitira akuneneratu kuti simungamatenge ndalama kuchokera kwa anthu odwala Yeah. now pabwera pushback kuchokera kwa anzathu amene amagwira ntchito zimenezi zakuti a imani kaye ifeyotu Number one timathandizira boma silingakhale pena paliponse ngati mmene tichitira mwina sukulu za private kuti uku kuli government schools uku private schools tonse kuwaphunzitsa Malawi kapena bwana mwataya madzi ndi mwana yemwe cholinga chanu nchabwino mufuna kulimbana ndi katangale zu- zu- zu- zu- nkhaza zimene zimachitika mujeni koma simukanangobwera ndi kungonena kuti yayi basi tatsekanso uh, ma, ma, ndi zipatala zomwezo za anthu amene ngati iweyo uli mwini wake kapena even you are a shareholder muchipatala cha private kugwira ntchito kuku you must choose now nkhani imeneyi Ayana pali zokambirana zambiri nthawi yathu unfortunately we will not do justice Yeah. to this issue maybe ngati sitimaliza muno mutilonjeze kuti izakhale yoyambirira Yeah. next sunday Yeah. ungayiyankhe bwanji Ndi- ndinali malo ena timapanga ah, majowajowa Yes. ndiye wina amanena kuti ah, ine mng'ono wanga ndi dokotala atangoiona executive order ija wapanga resign wike mwino wapanga resign chifukwa iye panopa akumanga chipatala chachiwiri ati choyamba anamanga Mm. chikuyenda Mm, nde akumanga cha- akumanga cha- chachiwiri Mm. nde waona kuti ayi achite resign Mm. nde uyo anali m'bale wake amafotokoza sopano kunena kuti "Ah, koma kunena zoona ah, ndikuona kuti wapanga bwino chifukwa nthawiyo kuti uyigawe ukuku ma patient chipatala cha boma nde ugawe chipatala choyambachi nde chinachi uli nachochi I- i- something is going to lose in the process is either your business or kuchipatala kumene uchita attend kuma- kuma patient tinene moyamba pano kunena kuti aliko madokotala amene sapanga za chinyengo aliko aliko manesi aliko mapharmacist amene akugwira ntchito mboma koma ndithu ndokhulupirika ndipo samaba kuchipatala kucha alipo koma tinenenso pano kuti kuli mbavaso zochuluka ku zipatala zathu. Anthu amene trust me amatenga mankhwala ku pharmacy ya kuchipatala nkumakaika mma pharmacy awo. Anthu amene amamuuza patient kuti kuno mankhwala kulibe mupite ku pharmacy yakuti kuchita kumuuza ili yake. Anthu amene ndikukuuzani ndithu kuti mutapita ku pharmacy muja ndikukapanga investigation mukapeza kuti mankhwala a Malawi government amangochosapo mwina zikatonizo ndi ziti zidindo so that

ukakhala ndi ina yake ukumaoneka kuti zako zikumakuyendera yes okay mankhwala akubedwa yeah kuti upange traki kwambiri upeza kuti mankhwala akupitanso kwa anthu ena amene akugwira ntchito mzipatala momwemo Yes. so as the president he is faced with the, these scenarios Yeah. now he's trying to address the issue Yeah. but he, what he has done zili ndi ma consequences Yes. which are these what are coming Yes. do you believe there's going to be any order or whatever way that's going to have consequences

timati chani kalulu akabisala ku- ku- ku- kujeni kuseri kwa tsamba timamenya ndi tsamba lomwelo Yes. do, do you get the, the ujeni the Yes, dilemma no, no, that no. is this mukumbukira timakamba za nkhani ya comparison ya Chakwera yes ndi ndi ya Mutharika.
Mutharika, yes When you're making decisions as a leader, some decisions are very painful and very difficult. Even today, we've had to make very painful decisions, you and I. Yes. Yeah? Ndi mmene usogoleri umachita umayenera kukhalira. So, ndimanena kuti ukamapanga decision iyo, sizitanthauza kuti ena avula savulala ndi decision yako. koma iwe umayenera kuti uone the bigger picture as a leader and if you are, if you are convinced ngati uli okhutira kunena kuti chimene chachikulu chimene ndikufuna kupangacho chitheka umatha kumva enawo akulira koma nkumati ayino ndizakuonani mmawa koma bwana ndakonza vutoli ndi zimene ndikuona ngati approach ya apm on this matter has taken komanso tingonena mwansangansanga kunena kuti pa nkhani imeneyi it should show you kuti ena akamapanga katangale zimavulalisa ena chifukwa in the process of addressing it amapezeka kuti mwapwetekesa anthu ena amene zimenezo sapanga nawo is there need for consultation kuti kapena tiye tiitanisane pamodzi kapena taitanisana kwambiri tinatopa timangonamizana ngati tamva we are back to our old, old, old habits is the, the, the issue is considering kuti there is a patient at whatever we are doing Yes, pali yes. wodwala pakati pamene Yes. tikuyenera timuyang'anire Yes. and we should not lose focus of him yeah.
tipange bwanji kuti yes pakhala ena ovulala Yes. koma tichepese ovulalawo Yeah.
amene avulale because of whatever decision we make akhale ochepa tipange bwanji acho no so iwowa ali ndi mabu- ali ndi mabungwe awo ali ndi magulu awo uh, ina imodzi ndi human resources for health coalition yes Yeah? we know momwemo Um, um, ndi ma, ma doctors yes Yeah.
so amenewo ifeyo titawalangiza kunena kuti don't give up ngati muli ndi zifukwa zomveseseka put them down they want to go the legal way yes are they justified no no no a- imene ngati last resort amanena kuti zikavuta zinazi ife tipita kumeneko ya so amanena kuti engage the ministry, re- responsible ministry imene ministry of health ya zaumoyo afotokoze nkhawa zawo you never know they may atulukanso ndi mfundo zina zonena kuti boma limve kunena kuti ah, mwina tipange motere komanso akamadandaula a- a- achitenso achite provide possible solutions chifukwa nthawi zina munthu samangonena kuti mwatipweteka azinena kuti M'malo moti mupange chonchi, bwanji mutayesa motere, motere, motere kuti tithane ndi vuto limeneli. Ya? So chigawo chimodzi n'chimenechi. can they assure iwowo kuti the president kuti abwana ife tisiyireni yogwira anthu o- okuba kumbalawa Ayi, tizikagwira ayi, tokha ayi, ayi. Nanga Zimenezo- si- nzosatheka we're trying to address this issue Yeah, ndizosatheka and zikakhala zakanika ife sitikuwakaniza apite ku court let them get uh, kaya ndi judicial review kaya akapanga motani Kodi a Trump aja akamapereka ma executive order anthu amapita ku court. Yeah, ena iye da- ma- People pali are ma case onena kuti aluzapotu a trump People pali they are ma case challenging ma executive orders up. alipo ma tra- ma- ma executive orders ena amene anthu amapanga challenge koma most of them they went and challenged and a trump sikuti amalabadira kuti ka munthu wina apita ku khoti kapena ayi amangoti america first So apa ndi Malawi first. yeah. apa ndi malawi first Anthu a Mulungu ifeyo tikumamvesetsa anzathu amene mumagwira ntchito zachipatala and we understand you yeah. we need you sitingabwere pano kuyankhula mosapanga but however amongst yourselves pali magayi enanso akumabanso kutenga mankhwala ti- tipange bwanji kuti it's a win-win situation we must have mapatients athu amene akulandira thandizo because these facilities are there to provide for ujeni how do we get this right Yeah. a president is trying to give an order which pena pake mmene tanenera eti itha kupweteka pena tipange bwanji kuti we should minimize the damage we should Yeah. minimize the impact Yeah. Eh, imafika pena amati ndi brace yourself for impact Exactly. timakhala kuseri kwa mipando Exactly. kuti apa palibe chimene ndingapange akuluakulu Yeah, tika- exactly. tikaheda Yeah. koma tisakavulale tikamakaheda Yeah. tisiyire bwanji pamene kwaya pamene popo ndithu kuti madokotala ife timakukondani pitirizani kugwira ntchito yabwino unfortunately muli mbava mkati mwanumo zimene zikuonongesa zinthu zonsezi kuti nonse muzioneka ngati kuti nsomba za- zawola
hayi koma tiyikonza tiyikonza imene tiyikonza tisiyire pamene popo ndithokoze angoni wawo bayana chunga amene naye naye msiku lalero mmene mwatipeza mwatipeza anthu awiri nkuti tikuti tizilandira ambuye bishop pena pake nthupi mwasinasina tauza kuti yayi sikuti munthu pa tv ndi live this is a live program so angamabwere apa mooneka kunyinyirika komanso banda Ayi, amapumula pang'ono amenewo, akubwerera Lolemba. Ine ndine nkhwenda vili. Timalinyadiratu limeneli, timafika pa nkhwenda mnono. Wonder Msisya, ndevu za mwayi, mwakoma mose and good bye.